ya ụmụ igbo mara mma igbo dị ndụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m unu tata eh, ụbọchị niile abụrọ ụbọchị a ji akọwa ịgọ ọfọ ma ịkọwa omenala igbo tata bụ ụbọchị m chọrọ iji kụziere ndị na-ege m ntị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ e ji agwọ ọya dị n'iche n'iche nke taa m ga-ekuziri unu ka e si ihe kpata wụ mbọsị m gbara moto ofu ikorobịa na-akwa na-akwa na-akwa m kpọọ ya sị ọ gịnị na-eme ya ọ sị m ihe a bụ ihe ọnụ ma-akata na ọ asthma m wee sị ya bịa na nke m m haziere ya ihe ọ ṅụọ ya ọ fụkwa na ihe ihe dị iche dị ya bịa na-ekene m so m sị ọ ga-adịkwana mma ka m were update a ka m ghara izo ya ezo maka m were na-akpara ego sọsọ mụnwa ka ụmụ igbo nọ na nsogbu asthma nwee ike nwere onwe fa nke izizi a ma agwa ndị sị na dibịa bụ ajọ ihe na dibịa nzụ ahịa na dibịa bụ nke a na dibịa na-akọ ọgwụ na dibịa na-egbu mmadụ na dibịa na arụ niile dị n'elu ụwa na ọ ndị dibịa eziokwu ekwetara m na ọ ka nwere ndị fake dibịa mana o nwekwa ndị bụ ezigbo ya eziokwu na mechanic ekwezi ka a mara ndị ara mana a ka nwekwa ndị bụ ezigbo ya so a bịa n'ihe m na-agwa gị mgbe gboo ndị na-agwọ ọrịa bụ ndị dibịa ọ dibịa na-agwọ ọrịa ọ dibịa na ihe iri na-ebu ịnyanya mgbe ndị ọcha abịaburọ kịta ndị ọcha bịa ga na-afụtaza ịbụ ndị dibịa asị ndị ọjọọ asị ọjọọ niile ndị na-egbu mmadụ ndị na-enye nsị ihe na-eme aka ọgwụ ọ dibịa mana ọ bụrọ otu a ka ọ dị e kere ọrụ eke o nwere dibịa bụ herbalist o nwere dibịa bụ ịfụ ụzọ seer mana due to ndị ọgbara ọfụụ na-achụ ego ọchasị gbute ọchasị egbute na bataziri gwuwezie ndị mmadụ wayo ofu dibịa ga-agwa agba agba agba chee echebe ihe niile mana ọ dịrọ otu a before nke dị be anyị m chọrọ ịkụziri ụwa bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ịfụ ụzọ o nwere ihe ị na-achọ achọ furu efu ị chọrọ ịma ihe mere mgbe gboo ị chọrọ ịma ihe kpata i ji ata afụfụ a kọwara gị ka o si dị ada anara ego maka anyị ejirọ ego buru ụzọ eziokwu na ego dị mma mana anyị ejirọ ya wee doghebe isi so taa m ga-akọrọ ihe gbasara asthma ọgwụ ga-abịa were eme i nweta asthma ị na-aṅụ asthma anaara onwe ya na-enwerọ nsogbu ọbụla ghara ịbịa spend ego na hospital so taa ị chọọ ịprepare ọgwụ asthma ị ga-ewetara m garlic igbo garlic agbakwa nke oyibo garlic nke na-acha nke na-achaba purple okechite ihe dịka ebe 5 then i weta m i weta m ginger ginger white ginger dị ụzọ naabọ o nwere nke na-acha yellow nwere ginger white jụọ ndị ebe na-ele na ị chọrọ ginger nke na-acha white i weta ihe dịka ebe 10 i weta m oroma nkịlịsị i weta m oroma nkịlịsị ihe dịka ebe 10 or 20 i bechaa ya ị pịchasịa mmiri weta ofu bowl wee gbanye ya ị pịchaa ya i tinye galik ahụ ị sụrụ asụ tinye jinja ị sụrụ asụ then gị chọrọ m original mmanụ aṅụ honey itiri m ya n'ime itiri m ya i tinye na galọn nwere mkpuchi kpuchie ya ọfụma dobe ihe dị ka 7 days ọ famentịa gị bụ onye na-ege m ntị nwoke ma nwaanyị ị ṅụọ ọgwụ a asthma anaghọ under six months mgbe ọsọ ọbụla ifere rukpe dị ka m ị gbụọ m asọ n'iru mana ọ bụ na ọ na ịkwara m gwuru ọrụ m ịbịaghị ọgwụ ihe ọ na-eri odogwu ka m bụ ya ya dụrụ nụ mma n'eke dụrụ nụ mma n'orie dụrụ nụ mma n'afọ dụrụ nụ mma na nkwọ chinefọ ya wee anụ ọzọ na izedebe ọzọra n'echi were kakwara ọgụgọ